Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mwana amene wapatsidwa mimba ndi mchimwene wake omupeza. Mwana ameneyu dzina lake ndi Vivian. Vivian amachokera mu banja la a Gervazio. A Gervazio anali ndi mkazi, china chilichonse chinali bwino. Banja lawo linali labwino ndipo mkazi wawo ankawachengetera bwino. Koma tsiku lina mkazi wawo adapanga ngozi, adamwalira. Zotsatira zake anasiya Vivian yekha pamodzi ndi a Gervazio. Nde a Gervazio zidali zovuta kumsamalira mwana wawo okha. Adapanga chiganizo chokwatiranso mkazi wina mu chaka cha 2020. Atamkwatira mkazi uja china chilichonse chinali bwino. Koma mkazi uja adalinso ndi mwana wake, nkuti mu nthawi imeneyi mwana wakeyo adali ali ku sukulu. Adawauza a Gervazio, ineyo ndili ndi mwana. A Gervazio adaona kuti panalibe vuto, pozindikira kuti iwowonso ali ndi mwana amene ali Vivian. Anthu aja adayambo khala limodzi ngati banja. China chilichonse chinali bwino mpakana mwana wa mkazi uja adamaliza sukulu. Atamaliza sukulu amakhala kwa agogo ake uku mayi ake akukhala ndi a Gervazio. Amakhala amakhala ee nde mu chaka cha 2025 mwana uja adapanga chiganizo chokakhala ndi mayi ake. Atafika kunyumba kuja a Gervazio adamulandira mwamtendere. adayamba kukhala ndi mwana omupeza uja ngati mwana wawo. China chilichonse chinali bwino. Komanso Vivian ankamutenga Stambuli ngati brother wake. Kenako Stambuli adasintha khalidwe. Adayamba kumkumaniza Vivian ndikumamugona mwachinsinsi makolo ake asakudziwa. Ankamuuza kuti ukaulula ndizakupha. China chilichonse chimene ungauze bambo ako ine ndi mayi anga tizawapanga chipongwe. Koma mayi ake a Stambuli samaziwa china chilichonse nde wapanga zimenezi kwa nthawi yaitali ee nde mu chaka cha 2026 ndi pamene Vivian anatenga mimba atatenga mimba chonchija Mr Gervazio adayamba kumfunsa mophatikizana ndi akazi awo mayi ake a Stambuli tatiuze mimbayi ndi ya ndani nde Vivian adali omangika amakanika kuwauza pozindikira kuti Stambuli adamuuza kuti ukazaulula ndizakupha. Zosatira zake amangowadoja makolo ake amabisabisa. Nde mayi ake aja komanso bambo ake a Gervazio anampanikiza mpakana adaulula kuti mimbayi ndi ya Stambuli mwana wanu inuyo amayi. Ndipo akhala akundigona kuyambira kalekale. Anandiuza kuti n'kadzaulula adzandipha. Zotsatira zake anam'sakasaka Stambuli kuti nthawi imeneyi Stambuli adali atathawa. Mpakana nkhani ija adaitenga adapita nayo kupolisi ndipo panopa Stambuli wamangidwa pa mlandu ogwiririra mwana wa a Gervazio. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti makolo ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, zilibe ntchito zoti iweyo ndiwe mayi omupeza mwanayo kaya inuyo ndi bambo ake a mwanayo, choti mudziwe ndi ichi, ndi bwino ana amene mukuwalerawa kumakhala nawo omasuka, kaya ndi mwana wanu kaya si mwana wanu, khalani naye momasuka ndipo angathe kukutulirani nkhawa zake, komanso azibambo ambiri ana anu amakanika kukumasukirani kukuuzani za mavuto amene akumana nawo. chifukwa chakuti mumakhala okwiya nthawi zonse, mumakhala olusa. Komanso ana anu akapita kunja mwina wina wake wamenya, inuyo simumayima ngati mamuna kukafunsa zinakhala bwanji, chinachitika ndi chani, simumalusa. Fa mwana wanu akamenyedwa kunja, choyamba ngati m'bambo ukuyenera kulusa, wakumenya fukwa chani, pitani kumene kuja mukafufuze, ngati mwana wanuyo ali wolakwa mpepeseni munthu uja, nde mwanayo amakukhulupirirani kuti bambo angawa nditawauza china chake. ali nkuthekera, angathe kunditeteza. Koma ngati mwana wanu wamenyedwa kunja, inu nkungozitaya, mwana uja samakhalanso ndi mphamvu zokuuzani za mavuto ake chifukwa chakuti ana aja akamenyedwa kunja, simumapanga action ina iliyonse. Ammenya mwana wanu kunja, mumangoti, Ammenya, tabwera kuno udzakhale apa. Simumafufuza chinachitika ndi chani. Simumapita kukafunsa, mm. Koma bambo ozindikira amanyamuka kukafufuza, Kodi mwana wangayu ndi wolakwa kapena awowo ndi olakwitsa? Ndiye ukazindikira zoti mwana wako uja ndi wolakwa, umamuuza Zimene unapangazi si zabwino. Usadzayambirenso. Kum'pepesanso munthu uja, Pepani, mwana wangayu analakwitsa. Koma osangoti mwana wanu am'tibula kwakuti inu n'kungokhala, Ndilibe nazo ntchito. Ndiye mwanayo ngati akumana n'mavuto sangakuuzeni chifukwa chakuti simumatenga action ina iliyonse olo winawake am'gwiririre mwana uja. kenako amuopseze ukaulula kwa bambo ako ndikupha sakuuzani chifukwa chakuti palibe action imene mumatenga china chilichonse chimene chachitika kwa mwanayo mumangokhala chete ndiye olo akuuzeni wina akundigwiririra simuzitengera serious zotsatira zake munthu uja ampangadi chipongwe mwana uja pangani zoti ana anu azikukhulupirirani ngati kholo kumaikira kumbuyo ana anu ngati sadalakwitse ngati alakwitsa alangizeni